2021-2022 anyị gaa na nke ya garuo na nke ya so o nwere list e degara ọ bụrụ na ị chọrọ ịfụ ya immediately na ego na iji akwụ ị ga-akwụ 100,000 ọ bụkwa na ị chọrọ ịf- ee, ichere turn ga-eruo na ego na iji akwụ e dere 3 3 price ọ na-esi afụ ya so wee sị okay ka m je ka m fụ ya immediately wee kpọọ ọkada butere mmadụ ebe ahụ o wee buru m wee gaba ebe m je je bute ego na aka- na- na bankị m 300,000 ka m nwetara were ga fụ ya fụcha ya kọwachara ya na nee na nee ihe m ji wee bịa ọ sị m okay na nsogbu adịghị ya na ihe a ga-eme eme ka ọ bụ na m jee weta 500,000 naira sị okay mechazie ụbọchị ọzọ m gakwara because anyị lọjiri alọji n'ebe ahụ anyị gakwara the following day ya o nwere ihe m chetara mgbe anyị na-ana ka ahụ m sị ha anụ ihe bụ the ọkpụrụkpụ okwu ma ekwuchaghị m ya so jee kwụkwaa ụgwọ esọbisigara m ndị gate aka were gazie ebe a wee kọọrọ ya nke ahụ o wee sị na ihe m je eweta bụ na m jee weta more 400,000 naira wee tikọọ 300,000 naira ahụ na ụmụ isobisiga aka sị gị go weta nke a weta nke a ga so eh, mma akpọ almost 1 million bụ ihe m mefu na nke ya nwa ọgbachi etikwa m ego anyị ji eri nri ebe ahụ na ego anyị ji alọji ga ebe ahụ etinye m ego nke a na ego m mefu n'ebe na be Akwa almost 1 million naira efunanụ na anụ m dọrọ a- ekuo mmiri asa onwe m n'afọ a- asa onwe m ahụ ọ bụrụ na ọ sị m na ya agaghị eme ihe aka m ịga aka m ịgada aga mana ọ gwa m na ọ- na ya ga-alụ ya na obere ihe ka ọ bụ so o nwere nọmba m ji enweta ya mgbe ahụ m na-akpọkwa ya, mụ na ya na-ekwukwa so mechazie ka o mechara ihe ahụ ọdụ na ọ gwara m because ebe ahụ ọ bụrụ na i jighị ego i kwe nkwa na ihe i je eme na ọ bụrụ na ihe dị otu a mee so ndị ejighị ego na-anọkwa ebe ahụ nọọ nnukwute oge kwee nkwa nke m mụnwa ji mgbe ego wee kwuo nke m nwa so mgbe ọ na-abụ m na-akpọzi ya na-akpọzi ya ọ naghị ekwe eh, eh, eh, a, areply m. M drọ, drọpụrụ ya message ọzọ ọ naghị areply m. Mekatazie, mekatazie phone, phone m ahụ number ya ahụ dị phone. funarụzie m enwezie kọntaktị m ji enweta ya ọ na ihe a ka m na afọba ya mana m fee na soshal midia mgbe ọbụla m afụrụ na ya ana m ede ana m akọmentịbe na onye wayo ka ebe na onye four one nine onye na-akọmentịbere ya so nke ahụ gaa ruo mgbe mgbe ọzọkwa m bata wee na-asị nwanne m nwaanyị bịkọsị na ọ mụ na nwanne m nwaanyị wee jee ebe ahụ nwanne m nwaanyị na-akụ obere nwa ya n'aka wee jee ebe ahụ so nwanne m nwaanyị na-asị na m hapụ ya na m afụgoro na bịkọsị mgbe ahụ anyị na-akwado ịgakwa ya ọ sị na m agana nenene so mụ akachie ntị mụ na ya sokwa mụ na ya sokwa wee gaa ya gacha ime ihe niile ahụ so ya nwa na-atụzi egwu ya nwa ibule m m sị m ọ bụ na ya ọ bụ na m si ọ bụ na ya gwa m mụ were gaa nye ya na m akaghị enye ya m sị ị funa na onye na-achọ ihe na-eji aka na abụọ na-achọsi ya ji ọkpa na abụọ kwụrụ na-achọ ihe ahụ ọ na-achọ amaghị na onu a ka o si eme ka ogo ga-aga echekwa na onu ahụ o si ekwutewe okwu n'ihe a nye ya ọrụ ya na ọrụ ya na ọ na-aga ọ na-aga ọfụma so mbọsị m batakwara m jee ebe ahụ nwanne m nwaanyị asị m mba betna mana ahụ na sowere ekwu ịga okwu ahụ mụghachikwa ka m kwukwa nke nke unu na-etikwa nke m ọrụ biko biko bịkọsị o nweghị onye na-emere m enwe m nne enwe m nna enwe m di enwekwaghị m ụmụ nwanne so ị funa nụ ọ bụla m jiri ya eji eji ihe a- eji ego ahụ eji m ama ihe eji eji ya wee jee ebido good morning ụtụtụ ọma ị saala chi Em, ihe m na-ekwu na ọ dị ka m adịghọ sure ihe m na-ekwu ọga ọ mụnwa ka ihe mere eme ọ mụnwa ji ọkpa m wee jee ebe ahụ ọnụ m ji eri ji eri ede ka m ji wee kwu ya o mere m ihe ihe a agaghị aga ọ rụrụ m ọrụ ahụ ọ gadaghị aga nna eji m ụjọ were too ịghọtara eji m ụjọ were too ọ bụkwa na ọ chọkwa ma evidence sef nwanne onye mụ na ya so wee jee anyị eje ka ihe na-akọ akọ so ma ana m ekwu ọrụ ọ rụrụ m ọ gaghị aga o riri ego m ọ bụ nke ọ bụ ọ bụ ọ na mma nke m abụghị o ji wute ọchị were ka ihe a na-aka ọ bụ na ihe na-ahịa ebe ahụ ekwuru geeti kwuru ji ebe na ha anọkọta ahịa ebe na ha ahịa ebe a ọ bụ na agụụ gụkasị mmadụ ahụ ebe ahụ ga anwụnta takasị mmadụ ahụ ebe ahụ Em- emecha ihe niile a- a- e- e- e- age of everything ihe niile bụrụ story ka a na-akọ asọ ihe m na-eme n'ala ọ rụ- ọ rụrụ m ihe ọ nara m ego ihe ọ rụrụ m ọ gaghị aga ọ ya nsogbu aka na pastọ tụrụ ruo kịta na na asị m na-agwa gị ihe a kịta na ha ma atụ ụjọ ama atụ ụjọ onye onye onye bụ onye onye onye aghụghọ onye anaghị ekwu eziokwu ji na-atụ ụjọ onye Theresa Ọnụọra sị na ya jide obi ya aka mmiri zobe ejidesi m obi m aka wee na-ekwu